ọkwarị ọja na-akpalite dike n'ọnwụ ọja adịrị ndị be anyị orukwanụ n'omume o ọkwarị okirikiri ka a na-agba ukwu ose adịghị arị ya elu nwata bulie nna ya elu ngwongwo na ngwongwo ayọchie ya anya agadi nwaanyị daa nda ada naabọ agụọ ihe o bu n'ụkpa ọnụ nkiri nkiri ka a na-ekiri ododo ejighị ododo eli ozu ọkwarị a sị na ewu nwụrụ n'ọba ji abụghị agụụ gburu ya o ihe ehi hụrụ gbalaba ọsọ ka ọkụkụ hụrụ na-atụ ọnụ ndị be anyị ọkwa ụnụ ma na ọ na-abụ nwaanyị mụta isi ofe mmiri mmiri di ya amụta ịpị ụtara aka wee suru ngwanụnụ ọkwa akwụkwọ juru ọhịa ma abaa chọba ọkazi onye akpọrọ aparị ọ na-ehi n'ama nna ya abụghị aparị o rukwenu ka ọ na-eru o ka anyị chetakwanụ na nwaanyị anaghị eji na nwunye di ya kwere ya ekele nke ọma wee kpọba ya ọgọ ya na ọhịa ọbụla wọrọ gị nkụ bubere gị ọnụ ya bụ ndị be anyị ụzụ na-amaghị akpụ ogene ya biko lekwa egbe anya n'ọdụ nwata na-agba surugede makwa na surugede bụ egwu ndị mmụọ onye si na ọ bụrụ ya ọ bụrụ ya o medị gịnị orukwanụ ka ọ na-eru o ndị be anyị ụnụ ewerela m iwe maka na ọ na-abụ agadi nwaanyị buni ụkpa ahịa o buni ụkpa ekwurekwu ngwa ka anyị dọbirizie enyi ya igbo bụ igbo na-ekele m ụnụ ndị ọma m ji eme ọnụ na ana m egbucha

n'omenala Igbo jupụtara na ihe niile dị iche iche bụ sọ mma ọ tọla atọ ọ bụ nwa tote o tokuru Igbo bụ asụsụ anyị ọ bụ asụsụ eji mara anyị n'etiti mba niile dị n'ụwa asụsụ Igbo bụ oke anyị ketara e ọ bụ akwaa akwụrụ dị n'asụsụ asụsụ na omenala igbo bụ sọ mma ha jikwa nwayọ ewulite ịma mma nke onwe ha ọha obodo kwuo eziokwu asụsụ igbo gụnyere omenala igbo uwe ejiri mara ndị igbo okpu anyị na-ekpu n'isi mkpara anyị na-eji n'aka ọla anyị na-anya n'onu akpụkpọ ụkwụ anyị na-eyi n'ụkwụ makwanụ ụkwụ nkịtị anyị na-agba ihe oriri anyị na-eri ọfọ na ogu ụgbọ ekpere anyị na chineke ji ekwukọrịta okwu ụzọ dị iche iche ụmụ igbo niile si emekọrịta ihe ihe ndị a niile bụ ihe jikọtara igbo bụ igbo ọnụ maka na agbakọọ gbuo nwadụ ọ naghị awa na awa ọma wuru nnene

asụsụ dịka m si kwuo bụ nwata tota o tokuru asụsụ bụkwa ihe nketa nke siri n'aka nna nna anyị ba wee rute anyị aka onye na-enweghị asụsụ anọ ka onye ọbara kọrọ n'isi maka na asụsụ bụkwa ndụ n'ihi na asị gị gbụwara ị gbụwara ma asị gị nọrọ ị nọrọ

ndị Igbo n'ụbọchị taa na-agbakụtazi asụsụ ha azụ ma chezọọ na ebe onye bi ka ọ na-awachi na anaghịkwa agha isi aka agba ụrịọm ngwere ghara ukwu osisi aka akpara ya ọma wụrụ aja ibe ọtụtụ bụ ndị anaghị enyezikwa ụmụ ha aha Igbo ma ya fọdụzi ịsụrụ ba asụsụ a maka na ha echefuo na na ọ bụ aha na asụsụ onye ka eji ama ebe onye si ndị be anyị tụlekwanụ ma ọ dị mma ee. dịka ọ bụ ihe a na-ahụtaghị n'oge gboo ụfọdụ ndị igbo ndị kpọrọ onwe ha ndị igbo n'ụbọchị taa apụghịzikwa ịsụ nwa asụsụ ogologo oge na-ejighị oke kọcha bụ bekee gwalụkọ ya ọma wụrụ ajọ ihe ebe ụfọdụ na-apụghị ịsụ ya asụ ma ncha ma ya fọdụzi ide ya ede ọ kachasị ụmụ anyị ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ụfọdụ na-asụzikwa bekee ka a ga-asị na ha anaghị anyụ nsị ọkwa njọ ma wee chezọọ na nwaanyị anaghị eji na nwunye di ya kwere ya ekele nke ọma wee kpọwa ya ọgọ ya na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu ọma wụrụ ihe mere eme ugbu a bụzikwa oge a na-ahụta onye na-asụ asụsụ a dịka onye amaghị ihe kwe na-akụ maọbụ onye esoghị n'ihe a na-eme ọma wụla asị ndị nkụzi na-akụzikwa nwatakịrị sụrụ igbo ihe n'ụlọ akwụkwọ ọma wụrụ ajọ ihe ya bụ ndị be anyị ọ bụ gịnị na-emezi ọ bụkwa onye tara anyị amusu a ụkwụ a ọ bụzikwa ụkwụ nama ga-eji ruo ụmụahịa ọ bụrụ etu a ka ndị nna nna anyị ha si mekọta ya bụ asụsụ wee rute anyị aka ndị awụsa na ndị yoruba esiri etu ahụ eme asụsụ nke be kedịzi ihe anyị ji wụrụ ọkwa karịa onye nwe ozu na ebe asụsụ ndị iti dị gịnị mere na anyị achọghị ịkpọ nke anyị nke anyị ka njirimara anyị wee dịrị anyị ka anyị echezola na onye kpọọ ọba ya ọkpọkọrọ agbata obi ewere ya wee kporo ahịhịa na agwọ emeghịkwa ihe o ji bụrụ agwọ ụmụntakịrị ekporo ya wee kere nkụ kedu ihe mere na anyị anaghị enyezi ụmụ anyị aha uche dị n'ime ya dị ka ndị gboo si ya eme chi dị mma ọma dịla anyị mma ụzọ eji nwa anaghị echi echi ọma wụrụ eziokwu chukwu ka dibịa ọma kara nnene obi ajụrụ nwa m ọma jụrụ m

ma sịkwa na ụdọ nkwụ onye okechi tibie na opupi mara na nke ya gwụla ọma wụrụ nnene igbo bụ igbo ka m kpokọba ọ bụ ụtọ na ụtọ ka nwanne na nwanne ji kee nwa mbe nwa mbe ọ ha ka ihe a na-atụnye n'ọnụ ka m jụkwa ọkwa onye ala si na ọ na-agba ọchị ikwu ọzọ zawa ya n'ọnụ maka nnataba ya bụ ndị be anyị onye ọbụla gbaa mbọ tụnye ụtụ nke ya ịkwalite na iwulite asụsụ igbo bụ isi sekpụ ntị na njirimara na omenala igbo ugbu a bụkwa oge onye nwere ntị ya anụlụ maka na onye a gwara o kwe a hụ ọzọ ama gwakwa ya ma onye a gwara o kweghị ekwe o mee ma ọma ahụ ahụ ya bụ ndị be anyị asụsụ igbo ga-adị o igbo ga-adị o